ine zina langa ndine my time koma kuti munthu andipeze mwachangu anthu ambiri amati lion ena amati king lion eh, ndineyo ndithu mumakhala kuti kwenikweni ku Ndirande oho ndiye ndikuti kumudzi kwenikweni ndi kuti kumuzi kwathu kwakuti ine kwa makolo athu kwa bambo anga ndi ku Dedza mayi anga ku Chileka tiuzeni
munkavutatu kwambiri mtawuni muchaka cha 1999 nazaomberedwa ndi mfuti oho muli kokuba titachoka ayi pamenepo no nazachoka kwathu sindinapite kokuba siku limenelo yani ndinali pa deni nachoka pa deni ndinkava pa market timati ku Ndi- ku Ndirande pa msika wa pa makati ndinkakagula zinthu zanga chanchani koma ife chonena kuti apolisi nayenawo kwambiri against munthawi imeneyoyo tinakangana timakhabe tikupanga bezi chilere kuti amadziwa kale kuti okay ichi- eh, kodi kwabedwa pamakhala kuti pali masuspect ifeyo timapanga mpaka no mafika nthawi yonena kuti munya- muchaka chimenechocho eh, mafika msika uja ndithu kuti ngafana mabatman ndikutolera ndithu ngati ndrama msika onse uja kumotolera kumayenda ndi jumbo ichi ngati wa city ne Eh, mu- A- a- achiphaso ayi phaso kuti msikawu ndi wathu mgodi wanu mgodi wathu mmakhala muli anthu angati ya nthawi imene timathopezeka kuti tipo anthu atatu folo koma captain ine no anthu aja amanditenga ngati kuti nali ndani nali ineyo koma ndikuzafika mu nyengo zimene zija komabe timatha kupanga zimene zijabe timakhabe tili mu system yosokoneza ya kamoyo komwe kaja kaumbanda kaja kanalipobe

gawo lathu nafenso Eh, ndi timatenga palibe munthu amene amabwera olo kusatira ayi eh, ndayendanso kwambiri Makata industry eh, kuyambira kaya portland chanchani oho ku- kulowa masanasana ma, timalowa ma, ma, ma, makampani mujaso ndi madolo nthawi imeneyo ili kafiyu eh? ili kafiyu koma kundiombera awo anandiombera masana mfuti eh, anali apolisi mwina about eh, 8 to 9 anali serious kuti apapa ndithu anali kuti no komabe nkhondo inalipo kodi munamenyana kwambiri Eh, ndinamenyana nawo olo bwana amene ndikukuuzani apa kuti jaha uji siku mene ndinamenyana naye atandiombera anandombera namthyola mkono anachoka mpana mkono mpana anakamuika chikhakha Eh, munali ovuta eh, anakamuika chikhakha anakayika khakha anali kuti agwire m- m- unyolo sizimatheka iyayi unyolo nkakanika ndithu kuti kuti pabwerapo mavuto kenaka nangozindikira andiombera Eh, koma anandiombera zipolopolo zitatu mwendo
Iwo mumathawa kapena chani kuti azikuomberani ayinso sitinathawe eh panali nkhondo kaye anandiombera pompopompo
kenako ndagwa p kuti ndigwe chifukwa cha madona ano atandiona amwene layoni magazi ndipo zati chani kugwa kwa ine kuno nagwera pati madolo oh, oh, ama- Anthu akazi amene ankaona ano alaundi ino pamene pa Chisuli anthu sankandiziwa ayi amandiziwa kuti amene achabwa kuno mwakuti naomberedwa nagwa pasi kuti kumene kumati kumakata Eh, eh, makata eh, kani yemweyo Eh, api- makata pa anglikani Eh, eh, Church. kumene kuli thuwa china anglican voices kumeneko kumene kuja Tiyeni. ndi ifeyo mwa- mwa- mudzatipeza mwina mukapite ndi pamene paja anatiombera momwe tinkazatsitsimuka tinazindikira kuti m'manjamu ndamangidwa onyolo koma onyolo wake anandimanga owiri anandimanga apa ndi apa kuonesa kuti munthuyo ndi wovuta kwambiri Ya, ankati ndiuluka ankati ndiuluka Eh, mangedwe ndipo ndamangidwa nasungidwa pamenepopo kuyambira nthawi imene tikunena kuyambira cha mma 10 muja nkandichotsapo cha mma 2 to 3 kumandipitisa pa Nyambadwe polisi
oho zinachedwa chifukwa chani kuti simunapite chipatala amafuna mufe basi iyayi ananditenga pamenepo kunditenga no ndinakwezedwa galimoto kumapita ku Nyambadwe polisi ndi munthu mmodzi yekha amene anabwera pamene pajapa kuti ayi inuyo mwa- munthu uyu mwamuombera mukummenyanso ameneyo timamuti paul size koma ali ku Joburg amene paul ameneyo nanga ndani wa polisi ayi anali munthu zoti anali m'bale oti timacheza naye Eh, anali ndi wamkulu ndi anali ngati mkulu wathu so koma timacheza naye koma sikuti anali okuba yayi koma anali anali no munthu oti "Ah, munthu uyu mwammanga mwamuombera mukummenya mwamvulaza moti mungomutenga muzipita sikuti sangathawenso sangathe angathawe anati iwe kuyankhula ngati ndani anamtenga
ali nawo limodzi anamanga mpakana pomwepo anthu anazapeza kuti anazayankhula kuti lion wapita ndi mkango opanda potsamira ndipo olo ife nkhani mpaka za maboma zinatuluka mkango opanda potsamira waomberedwa mpakana anthu ponena kumati wapita ndi mtsamiro kumanena munthu uja koma polisi uja munthu uja anammenyanso koma munthu oti sanalakwe ndipo anauza zoti munthu mukummenya watani kumenya suti tu

Mm. olo ana ena ake oti amajiya pa ujeni pa sukulu paja anandipeza mselo Kulimbe, kundirande kumene.
kundirande ana achatson kumandimvera so chisoni umati ayi amwene pana anena ake amene analotolatola munthu ayi ngati imeneyo pana anani ee ndimene zimene taona afana enaadi anabona mpaka enawo pano amatchedwa kuti abusa koma ubusa wawo unayamba ife kuti atandiona ine mwini navulazidwira lion lion wako
dzina munadzipatsa nokha lion linapatsidwa chifana ndi mmene ankaonekera munthune na- na- nabadwa ndi mphamvu zochuluka kwambiri ndi anthu anandiona kuti ine ndili ngati mwana wa mkango samson malinga ndi baibulo yeah, good amwene ndiye tatiyeni kukoma nkhani tiye nayo Eh, blaza ine chita kugwirana manja yoziya zikuti zikutigwira mtima ya ndiyeno koma magazi ana- ana- ana- anagwa ambiri blaza tinataya magazi ochuluka osati masewera komanso momwe ndakuuziranimu kuti lero mu chaka chimenechocho nakhala muselo

Eh, boma atulima apa amwene Eri?
Eh. Si machine, Iya. ni machine idu. boma ni machini Boma ni machine. ndipo munthu kulimbana ndi boma umafa Eje bwino. eh. umafa ndipo ine ndipo ndimaziona kuti ine ndi- ine ndapulumuka dzenje lokumbakumba ndipo ineyo blazaman ndili ndi vumbuluso lalikulu kwa anthu koma vumbuluso ija limabisikanso munjira zina zake mwina vumbuluso la ineyo litulukano mwina imfa ya ineyo feti lero ichi kaya mwatani kuti ineyo lero mundipeze Ndiye nasi mulungu amakhala ndi dongosolo lake. Ineyo lero li- Komanso amwene koma ndi anthu ambiri amene ndakhala ndikuwakana kucheza nawo komanso Koma eh, ineyo ndavutana muna- nanu amwene Eh? apapa kuti lero mpaka na- mwamwayi eh, pita pandaweyi koma eh, mwavutana kuti kuti tipange Eh, ah. kuti ti- tiyankhulane chonchi mm -hmm. zavuta kwambiri mm -hmm. komabe ayi zikutheka apapa yeah. ndiyeno mwati apasono mwakana kuchipatala kuja mongobwerera timangobwerera nditu machani mabala palibe bala limene blazaman bala limene apapa linapezeka kuti kuchoka siku limene linaomberedwa mu juni kudzafika julayi linatchapidwa lina olo olo pilisi olo imodzi olo aspirin olo chani ine sinamwe zipolopolo zinayi zili momwemo Eh, zi- ch- ch- eh, izi anakandichotsa kukwizi iti tipitirire pamenepo pano kuti nomuchoka no kuti no zambe kutheka kuti mwapita kuchipatala no zinakhala bwanji mwati apo pano eh, apa pano ndikubwerano ineyo ndili musero Ndabwera kuno. Eh, okay. tili musero muja mm, mu- mu nthawi imene tafika no julayi ndili musero muja komabe ndilogona ndikugona ndekha musero amwene ndinkanunkha munthu umanunkha uli muno kuti ah, okay, si- ma- ma- unyolo muchoseni ayi Iyi, makhala muli timagona nawo amene ana timagona nawo ndithu kugona nawo chonchi ndoti ndikangogona chonchi ndi mbali imodzi madyedwe ndoti mwina kaujeni kamodzi kanthochi basi anthu amabwera koma anthu kuza- ayi kuzaona- abale nanu amabwera koma ankakanizidwaso Eh, olo ma- olo mayanga ankakaniza kuti asabwere kuzandiona basi. asaone Ah, koma akafunsa amanati ayi ali bwino iyamba bwino kuti mwakuti ne masista athu ena ake koma amene anamwalira mayanga ang'ono amenewo ndi munthu amene anayamba kubwera kulowa mpaka na mundira ndi musero kuzalowa mpaka musero kumsegulira kuzandipasa zakudya zinakhala bwanji anachita kukakamiza kuti alowe ayi basi ino pamene puno anthu aja no anaonano kuti akulu awawano umoyo wawo uno ukuthatha basi iwo amaonabe kuti basi kuti ine ndikufa
ne usiku ndimakumbukira siku limene napezano kuti pa 27 napita ndiku- ananditenga cha ma 4 to 5 kupita nane kukwizi kokandisiya pamene puno ndibwerere kaye mbuyo pa 26 usiku
26 cha pa 26 julayi chaka 1999 ya pitilizani pa 26 julayi usiku ndi siku limene ineyo nalota maloto oyi ena ake maloto amene nalota achi nalota maloto ineyo blazamani gulu la ng'ombe gulu la chani la ng'ombe ng'ombe zija momwe mazizwira ng'ombe zikubwera ineyo zikundithamangisano kuti zindibole ndi chani

ngati kamwana ka bho nami ndiye pamene paja pano ineyo no zimene zinachitika ndi zoti bwana amene anali usiku wa shift cha usiku anabwera lion ndati he bwashi la basi bwana mawu amene anandiuza wapolisi mphwanga uzipemphera kwambiri mulungu amakukonda
mukhoza kumkumbukira wapolisi amene polisi ameneyoyo ah, n- maina awo bemaziwa ndi pakanthawi pitilizani anauza mphwanga uzipemphera kwambiri iweyo nthawi yokufa iweyo sinakukwanire ndipo tulo linathawirapo ati nakhala olo azanga amene amagona selo ina anadabwa kuti lion wakuwacho nchibwanji chikuchitika ndi chani pamene pono kumenyedwa anthu aja atasiyano kundimenya apolisi aja amangondiyang'ana m'maso abe wapolisibe suti anthu aja kuti ndi zinyama yayi ndi anthu ena aba amabwera bwanji mphwanga pano ukupeza bwanji ah basi kuchipatana kutenga amayanzi ah usamadandaule uzipemphera mphwanga akuvaya

ku- ku right kumene ku- ku- ku- Yeah, mwendo wako. kumanja. kumanja awo Mm. basi nananditenga basi kundinyamula ndoti pamene kuku- ndoti olo inuyo kuti mupita ku Queens kuja mukolidomo kuti inuyonso muli- olo mutakhala kuti mukaona patient pa siku limenelo munakayenerabe kunyasidwa chifukwa nali ndikununkha ndithu kununkha kununkha kwachani kuti okay kodi Akulu, magazi otaya muone magazi onse aja kuchokera mu juni kuzafika julayi zinthu zonse zija ndinazo mthupi mwangamo munakhala ngati muli miyezi ingati kapena nthawi yatali bwanji
tilimozi eyi kwambiri tilimozi kwambiri eyi kobasi
naombedwa mu juni cha mma 20 chakuti mu juni uja anatha juni amatha amatha 31 31 days ndiye inazayamba july kuyamba 1 2 3 mpana 26 days la 27 kunditenga kumapita nane ndiye mwati muli kale mmanyo- muunyolo Ndili munthu kugona Ah, ndi sipano ku- kutithandiza ngati ya pamenepoponso blaza amanitu mulungu ana- anandipasa chisisi china chake choopsa bwanji chindiombereni kufika siku limenelolo kuzafika pamenepo pabe siku limene ndinkapanga toilet walayi palibe siku limene napangapo toilet olo siku limene napanga toilet ku Queens kupanga toilet mu chamber olo bibi yake imene inapa- inapangidwa ishi naona ngati kuti thupi langa linokanganilondabibu katoilet kena kake koti ine umadabuka koma bibi imene inatuluka isha yonse inaoneka ya black black woti black wina wake wo- wopsya uja ngati magazi okuti amaundana moti mthupi anangonditengapo ziyongo kundisiya basi mpamene ana anthu ena ake atandiona ano "Ii, amwene mayi ii, bwayi ndilapanga kuziwa anthu angozandisiya kunoko koma uvaye kudeni mukauza amunachi ndili ku Queens azandisiye komano umene kujauna anthu ena ake mazo abe munthu oti ndikuoneka ngati kuti munthu osafunikiraso kwa munthu wina aliyense amandisala ndithu anthu pamalo pachi kodi anakumanganiranso mu unyolo uli pompo iyayi apono nde nditi- tikaboza siku ntangofika kuno siku menelo kuti ndikukakwera galimoto ndi siku mene ndinamasulidwa unyolo wanga uwiri wonse apa ndikuona apapa ndi unyolo wokhawokhawu Ku- ah, unatema kalekale chipsera ichichi Eh, eh, koma apa, ku- ku- aya uno ndi ndizina Eh, ya uwu ndu- unandi- unandivulaza apa apa kalekale mbali imodzi Eya. unalowa Unyo- unyolo umenewo unyolo good Eh, ma- ndi uli maunyolo mwa- mwa- mwa- mwavalatu kwambiri ya anativeka zibangiri zimenezi pitiriza eh. ya anativeka ndi chimene chinaononga pamenepo nthawi imeneyo chinasanduka chipsera mwaiona Ah, mbali imodzi mwaione ya Pitiriza. sinangaso makhanga ni magoneraso mbali Eh, iyi kwambiri. ndo malowa pitirizani Eh, anandiyusa kungokandisiya kwa ku Queens anangokandisiya basi kodi mwina amaopa kuti Basi, mwina, eh, mwana- ameneyi anango- izi- afera konko ndi basi basi anangondisiya kundisiya komweko no basi mpaka nano kuchipatalano kuyamba nondipanga treatment choncho theatre nalowa mwina five times hospital theatre komano anthu aja anabwera nondiena noti popita nokufera nao masiteni anga anasainira anati amwene ma apa bola mukhale ndi moyo onena achivomezo kuti eye masiteni bola angondidula chani mwendo mayi anga amasainira zokadula chani mwendo enenso amwene mayi basi lero mupita ku theatre akakudulani kaye mwendo mati masiteni bola ndikhale ndi chani musadandaule ya musadandaule bola ndikhale ndi moyo sikuti kapena kuti kuti andidula mwendo kuti ndoti nzalepherabe kumapanga ma zinthu zanga nzathabe ndikumathamanga ti mafilimu tinalekera kuti kachakudya kanga nzikazatani ndizachipeza bola ndikhale ndi chani ndi moyo kupita ndi zaka zanga ndi nthawi imeneyo dokta wina wakeno siku imeneyo noloti nolero final day no ndikadulidwa mwendo ndi siku imeneyo ndinakumanano ndi dokta wina wakeno amati dokta maria mzungu atandiona napita chipatala cha Queens chija ndikuchiziwa malo angapo ambiri poti napita mwina mwake ukapeza muli gulu chonchi madokta kundipitisa kuyamba kundijambula pa chiskrini kutere kutere dokta wina uja anangoti uyu akhala patient wanga
mariya ameneyo dr maria wa ku england ananditenga ngati patient wake mpaka nandipanga treat mpaka kukapanga chani ananena kuti uyu adakali mwana mafupa ake azagwirana kusogoloko kundipanga chonchi koma mwendo uno Koma kumadziwabe kuti nkhani yake munanena bwinobwino kuti nkhani wina anali iyayi munthu wina aliyense kuti wapangidwa admit kuchipatala wapangidwa admit dokta wina aliyense olo munthu akamamupatsa mankhwala amaona ichi ujeni chichi eh eh, kwambiri eh. amadziwa kuti uyu wapangidwa admit wavulala pangozi ya galimoto watemedwa watemedwa mwakuti uyu waomberedwa and ine ndinapangidwa admit kuti ndawomberedwa ndine munthu wokuba koma ndapangidwa treat ngati munthu
pitirizani shuwadi ndiyeno
Na- ku- ku- mu operation imeneyo zi- zipolopolo anachotsa zipo anakandichotsera apa Ku- ku- ku right- ku right. Ira, ira. oh epa ndagwirano apapa epa apapa Waona, Eh, eh, eh, waona, eh, eh. pamenepa Mm, mm, eh, mm, mm. umu- ukutagwira uku- wakuona kumeneku? Oh. Kuno- kunatulukirano chipopolo china ziwiri ziwiri zinatulukira pomwepo chimodzi chinatsalirapo Imene tu ndi mwendo wakumanja wakumanja awo anachotsa zingati chimodzi anakandichotsa ku Queens koma zonse zinalipo zina- ziwiri zitatu zitatu three bullet ndiye mwina tikufuna kuti timalize kunokuno tidziwe kuti no eh, zili pati za nkhaniyi ayi ifenso pa nkhani imeneyi ndionera kuti ifenso palibenso kuti inenso pa moyo wanga ndinangoona kuti ayi apapa basi ndatuluka apolisi aja palibenso nkhani imene anandisegulira koma iwo basi anangofuna kuti ife mwina atichepetse mphamvu shuwadi
moti palibenso paliwonse kuti nkhani inapita kuti kwati ku khoti basi mazi inunso munangozisiyanso nokhanso.
ndinangoona kuti ah, apapa mwina mwake bola ndili ndi moyo

imene ino ndi 208 eh 208 i think imene 208 panadzapezekanso ku Blantyre ndili chonchi mwandimva amwene ndakumva ku Blantyre
ya napanga mlandu ndi azanga ena ake for
business imene ya riot yomweyo noyo kuba yomweyo tapanganso tili limodzi pamenepopo Eh, kwambiri kuti ahantha ijayi mwachiwala aya inakati pakamwajinda changu changu ndibwererenso yomwe ija naimenyanso Eh, ndinaona kuti chimene chingatheke ndayesa zinazi sizikutheka iyi imene ndimaitha kwambiri ndi imene ndinayo experience iyi nano ndi kuchokerano mu

imene inali nyani muna- munabaya ya tinasokonezabe amwene pamenepopo mukungomva eti Eh, tinaba anandimanga imene simukumasuka bwino ya izi Eh, pamenepopo tikuyankhulana eh. chabwino eh. Mm.
anandimanga
anandimanga 11 years 6 months zaka 11 ndi miyezinga 6 anzanga aja anamanga 8 years 8 years atatu inu 11 years 6 months inu ndiye choti ndinu wamkulu Iye ndatengedwa ngati kabwerebwere ana anzanga aja anamanga kuti ndikulakwa kwakotani ndoti anzanga aja alakwa chifukwa cha ndani cha ineyo ndinalowa maumboni alipo onse okwanira Inde, ndi anali aiwe basi pakoti ndapanda ndi mboni chani zonse mboni zija tonse tinakana palibe amene anamvomera nzake amene anamtayisa nzake tonse tinamangidwadi munavomerezanso iyayi basi anatimanga 11 years ine si- anandimanga 11 years 6 months imene asaka- munaba chani ya

olo ineyo azibale anga ambiri ena ake ananditenga ngati munthu oyipa kwambiri osokoneza otani munyengo zake ali munthu amene anavutikira muja operation tinasaina ifeyo mwaona. wapanganso koma munthu ameneyu mmakana kuti ya sazapanganso ya mwaona ali basi ndi chiwanda chimene ndichiwanda eya anthu ena ake ndikumayankhula kumaati "Ah, anakuzolowera kuti kumene kuja ndende
komano munthu pena umati se anthu amayankhula ena ali "Ah, ameneyi mwina ndi usana chedu akanasa- akanasamba kaye Mm, mwaona basi anatimanga 11 years malo akumene kuja chakhala koma mkatikati mokhalamo umoyo wanga wandende uja ndaenda mundende zi- movutika kwambiri Ah, ndaenda mundende movuti moyo wa mundende ovutika kwambiri bwanji Eh, ndakumana ndi zambiri Eh, kumenyana ndi anthu mkati mwa ndende Eh, ndipo mundende brother man ndimene munthu asazanamizeni mundende muli zinthu zoopsa ndipo zambiri za mundende mmachitika zambiri moyo wakundende ndiopsa tilimudzi pamenepopo moyo wakundende ndiotani ndiopsa ndipo ine kwa ine munthu zakundende sangandinamize ifa mundende ndatanimo ndakhalamo shuwa ndakhala maximum ku Zomba ndathamangisidwanso ku Zomba anazatitumiza ku Domasi prison chifukwa cha yeah, yeah. kuvuta kujabe basi yeah.
life ya- sinasiye kusi ku- ku- kuvuta kuvuta ku- brother man ndikuzatichosaso kumene kuja ndikukatisiyano kuti mmati ku Mikuyu detention
kuvuta kumene amene akuvutabe ameneyi kukatisiyanso kumene kuja ndikuzatichotsanso kumene kuja kuzabweranso maximum kuzachokanso maximum kuzabweranso chichiri kuvuta kukhaukhako eya kwali kodi makhalidwe nde nde uja Eh, mundende mundende amwene timakang'anana anthu zinthu zachikale chifukwa mundendenso mumatha- muma- mumapangidwamonso zinthu zina zoti wina aliyense munthu ati mmagulitsidwamo chamba mkati mwa ndende momuja koma kuti chamba chija ine ndamangidwa ndili mu ndende chamba chimalowa ndi ndani prison warder sichimalowa ogwira ntchito momo wa mundende
ndi amene amalowetsa business chifukwa ine ngati ndili mundende ndikukhala mundende wa prison ndikuonesa ndi ndi 20000 mundende ndi ndikumtuma iwe upite kwakuti kwakuti kwakuti ukandigulire chamba chamba chija akakandibera akakagula kaya cha 15000 kaya cha 12000 komanso ndikumpatsa ndalama koma chamba chija ndalama imene wakandigulira ija munthu ukapanga business itani ituluka ibwerenso ugulitsa ka 50 kaya ka 20 kaya ka 30 mwakuti moyo wandende ndikumatani mayenda kumayenda ndi akaidi okhaokhanso mmene muja kuti mapangirananso chani jealous ena am- am- amatha kuphedwa kuphada kuphana mumuja Ah, ah, ifeyo uku- u- ukaidi wa ifeyo ndoti anzathu ena anaphanapo ndithu mundende akaidi tokhatokha kuphana
ndikuti mayenera kukhalanso waziwindi kumene kuja kwamenya brazana anafa ndithu munthu nzathu inu ayi nde mmakwanitsa bwanji popeza ndangasi mulinso kuti simunachire bwino iya iya mwini ife tinalipo momwe momwe mukutioneramo basi basi apa pano ife tinachivomeza kuti tizakhala chonchi tizafa mayendedwe athu tikuwamvetsetsa komano ndikunena mundende muja Eh. pasapepo control yo timaona tino ana samana ngati ino ti basi kuja kumatani akumalizani sono kukusowa mukhanso mukhanso ndi mphamvunso kumene kuti Eh. ndi zimene tikunenazo kuti mukunena kuti inuyo simunagwiritsa ntchito mm, mankhwala ena aliwonse inu ndi bwino ndi kundende kuja zomwe nazo mmatengera zimenezo Nanga sono Mm, achiwo. mphamvu nanga mphamvu zimene zimachokera ku- asitu Pamene mu- munthu umangopatsidwa mphamvu basi naye ndi mphamvu ndiye muli kumeneko iya tili kumene kujano ifeyo ukaidi ujadi tinaumaliza eh? tinaumaliza 2016 kuchokera 2016 kuzafika 2020, 20, 2025 ndine mfulu yabwino kwambiri kwa munthu wina aliyense nkuona inu lero siku la lerolinso ndikupezeka kuti inu ndi ine ndikucheza nanu mu 20 mu 2010 ndi chaka chimene namba kupemphera kus- ku zomba central prison nimapemphera nimapemphera CCAP tili mozi kwambiri timapemphera CCAP nabatizidwa mu ndende ndipo ubatizo wa ine anandibatiza ndi abusa a M'bawa mu 2010 alembe amene amazatiphunzisa baibulo chani ndi o, a Kachingwe makumbukira ndithu amenewo anthu amenewo chifukwa ndinaona kuti ndi chinthu choti ine olo kunja kuno mwayi wopita ku tchalitchi uja sunkapezeka ayi koma unazapeza kuti muchaka chimene chaba nazamba kupita ku living waters mkati mwa ndende kupita mu living waters ona amasi koma family ya kwathu ndi a seventh day Ad- a- seventh day SDA koma ineyo mkati mwa ndende muja ndinasankha kuti ndiyambe mpingo wanga namba kupemphera CCAP mu chaka cha 2010 mpaka na panopa ndine mkhristu wa CCAP na m- kuyamba ubatizo azimayi kuvekedwa mvano mkati mwa ndende unayambira ku zomba central prison ndi ineyo ndi khulume ndi azimayi amene adabatizidwa kuvekedwa mvano Na- nawonso otali ali mndende mmene azimayi omangidwa anavekedwa mba- mvano kuyamba kuvekedwa ndende zonse za mmalawi unayambira ku zomba central prison kwa azimayi koma ubatizo ndende zinazo umabatizidwa kaya ku maula kaya kuti amabatiza anthu a CCAP kubatizidwa ndipo nthawi imene napatsidwa nyimbo ndi bible Eh, mu 2010 kuchokera pamenepo mu 2010 muja mpaka nakuchoka pamenepo napasidwa transfer no kutitenga kutichosa kumene kujano kuti masiku a ife ndoti chilango cha ife chija chikupita kumapeto mu 2016 tikubwerera kwathu anatichosano ku zomba kuja kuzamalizira pa chani pa chichiri prison kuchokera 2016 kuti usenzanso kuti ulo malamulo maulamulo ngati ayina binguwa sitinaone bwino umoyo wake mai joyce bandaso analamula ka 2 years kawo kaja sitinakaone ulamulo wake tinazakumana ndi Peter Mutharika 2016 komanso konkuja amavota mavota momo tinavotaso
eh, 2014 imene ija ndinavota shuwa adamu ine pano akuti kumene kuja kuthithikana nkomwe kwabweranso bilu ina imene pano pa anena kuti zimenezo sono pano pano sindingazikambe ayi zapano mu- mukuti pano pa eh, ndimene nthawi ya- nthawi yanu imeneyo Iye, ndende ndoti mundende mumakhala ndithu kuthithikana kumene Eh, kuti shamba Eh, shamba adimapezeka komanso uh, akuti amakhala maba- ma- mabanja aso koma mamuna mamuna aso kukhalanso mamuna ndi kuti banja ma- ma- mkazi ma- mamuna kukhalanso mamuna nzanu kukhala ngati ujeni mkazi ndi zinthu zoti wachikulire ah, pa dziko lapansi pali chisisi Ah, choopsa kwambiri pa nkhani ngati yoti ya home imene timati home sex Eh, iniyolo ife Ma- m- ehe. ya ndi nkhani imene zomba central prison chimene inakatiphera ifeyo pa crew yathu inakatipatsa zimenezichi fo ifeyo loti makanga lino tumalimbana ndi gulu lochuluka nkumazati chokani nacho amuna anzanu ngati inu makape mukunama ndanda chino makanga tikwayalusira chinyawo chawo kupita kwa mabwana andende amati izi zinthu zimene muyangwa ndi zimene zimalimbisa chani munthu akumanga iwe 50 years wina akumanga 3 years akakuphatikiza ndiye olo ndi oti olo mathandizidwe ake munga- mungathandizane bwanji pamene nabe kuti si chilengedwe ni chilengedwe eya ndikomano pamene pamati kubabanga koma ineso kuti ndikuyankhula zoona kuti ndi amene angathe zizi kuti mungamazi zike pa yeye ayi. ayi um, chimene- Pati imene iyi. chimene- chimene tikuyankhula adi inu musa- musazikayikire ayi inu mukhoza kuthandiza dziko lonse fa programu iyo imapita maiko onse dziko lonse ndiye chimene tikuyankhula izi sikuti kunena kuti mwakuti ayi
Mm, akulu ndingokuuzani kuti kuti mabungwetu amabwera ena akakunja azungu amafuna anthu even ali oti ma convict munthu kuti muna muna amene amakhazi gawengazo munthu amene ana- ah, otuluka pompano wina ake amene anayika pa live kuti amupa- amuphe amuphe norway anamuita- ama- anapita ku norway chifukwa chakuti nkhani akukonza kukonza ndi ndende zathuzi mabungwe amabwera othandiza amafuna anthu ati tikuona kuti dziko lino tinaona kuti anthu amenewo sazataninso kuti kwenikweni anthu amaona kuti ndi anthu oti basi ndinu ehetwe chimenecho ya mundende blazaman chigulu cha amuna okhaokha chilipo olo akazi ajaso akamangidwaso amakwatana amanyengana shuwa adamu mwauza chani anthu ena achinyamata ena akuyamba kumene tikawauza timakhala timakani tinapanga tache ifeyo kwa ine ndili ngati kuti chimene mulungu amandisungira kwambiri ine ndili ngati pilala yolozera anthu kuti dzuwa salozerana takunenapo sombo zoti dzuwa satani salozerana ine ndili ngati chipilala chipilala cha ku polisi sichichokayi chipilala cha ku skulu Chichiri Primary school chimachoka chimagumuka ndoti ife tili ngati ine ndili ngati mpulumutsi wa anthu ana amene akubadwa kumenewa pa chifukwa chani pa ine ndimati ndikamadutsa olo pa khomo pa anthu ena ake anene akamati amwene amati inu amwene mayeso amenewo sanabadwetu choncho zimene mukumapangazi mukamaba mukamatani umasokoneza amwene aja anachita kwa atani kodi kuwaombera ndi mfuti nkona mwaona choncho ne mwana amene ali oganiza amatha kumabwerera mbuyo ndili ngati ndine opulumutsa mizimu ya ana ang'onoang'ono ukuona bwanji ndizoona zikumveka ndithu iwe ukuona bwanji pamene popo m'bale wanga Eh, Ndine eh, mpulumutsi. na- nanensotu ndikukhala ngati ndikuphunziranso kuchokera kwa inu Eh, ndine mpulumutsi ndikupulumutsa ana ambiri Eh, Simunga- simungabwerezenso kuti panopo tilekeze kuti zavuta kwambiri simungathe ku- ku- kupanga ku- ku- kukabanso Eh. kukaba chinthu cha Eh, eh. munthu ayi aya blazamani nthawi inatha basi mati apapa mukuyitanira Eh, um, inu mwina thandizo ononso pano eti titengeze choncho naye si eh, pali mabungwe ngati ma CHREAA limene limadandaula kwambiri kuti anthu ambiri amene ali oti anatuluka kumene kuja amadzatulukabe basi pakhala nthawi pokhapokha ngati mwina sanakupatse life kapena mwina kuti anthu amakhala abwera amasintha koma anthu timaona kuti dziko lino anthu aya ndi ndi zigawenga izizi koma inu pamene muli bwinobwino ah, ndikupempheni ngati mukufuna kumamasuka choncho kufuna kuwaphunzitsa anthu ena mumafuna muthandizidwe chani munjira ina yake boma likhoza kuthandiza mwina alipo mabungwe komanso mwina nkutheka anthu a- a- awamba Ah, thandizo munthu sungakane komanso mwina zafika muthawi yabwino komanso sungakamize kuti anthu akuthandize koma ochimva akhoza kuthandiza okay inu ndi ineyo mwandipeza ndipo tsiku la lero limafuna mzimu wanu ndi wabho kuti inu ndi ine ticheze sikuti ine kapena inu inu mwandipatsa ndalama ayi
kuti kuyenda zinthu zonse Kapena- kuti timayenda zina basi yeah. kapena ine ndakupatsani ndalama kuti muyankhulane nane Mm-mm. ine sindikupempha chithandizo kwa munthu si koma tikuwuzana kuti anthu ena ake aphunzirepo moyo ndipo munthu umayenda mu moyo umakumana ndi zinthu zosiyanasiyana komanso ndine munthu onena kuti abale anga ambiri ankandisala koma pano pano napanga ubalenso ndi abale anga aja chifukwa moyo wanga anautani anaudziwa chimene ndili
muli ndi luso lina lililonse la- la manja amwene ifeyo palibe luso limene tinalidziwa ngakhale ku central prison umene tinakhala anthu ena ake amatikhomera kuti tikaphunzire ntchito za welding tinkapempha anatikana ati tikathawa Eh, ana a ku Blantyre inu munali m'modzi mwa anthu oti amaziganiza kuti inuyo ndi- ife ndioyipa Eh, tili mundende momwemo anthunso nkumatitenga anthu oyipanso yes koma anthu tili oyipa kale mukuona pamene pache mkopi mawu anu omaliza mwanena kuti apapa simukumasuka kunena kuti thandizo thandizo ndikudziwa kuti inuyo ndinu odzilimbikira simukufuna kuti anthu akhale ngati mufuna a- a- okay ngati kuti mufuna mupemphe iyayi nkhani iyi timvesese bwinobwino apapa mwati mmene mulilimu si sili pamene mu- mwafikapo simene mukufunira ya Mm, zoona. Eh, koma tigwiritse ntchito chija amanena kuti munthu musamupase ndalama kapena musamupase nsomba koma mumupase chani ah, mbeza yoti atani kodi munthuyo simunakhuti mu- wochi- wodi ina- inalephereka zambiri zinalephereka koma pano mukudziwa no chinthu chabwino si ndi choyipa mukuchidziwa pali nkuthekera alipo ena amakhala ndi kuthekera ndi zinthu zinthu zambirimbiri koma kodi ine ndingathandize bwanji mwina nawonso anavutika mwina ana- analowanso m'ndende koma akufuna anthu amene okhaokha amene nawonso anakumana mmene munjamo munakumana nazo ndi dziko lonse ili limene limamvera programuyi pali kuthandiza kwina wina mufuna kuthandiza ndikudziwa kuti simukufuna kuti mu- muoneka kuti anthu ena chakupe- mufuna mupemphe koma ineyo kwa ine ndikuona kwa ineyo anthu ngati ine mukhoza kuthandizanso kwambiri mukuti chani okay ineyo popeza kuti ineyo mukundiuza tikuyankhulana ndipo mawu mukunenawo ngakhale boma limapempha chithandizo koma boma silosauka limapitanso kunjanso kukapempha chithandizo ya limatha kukapempha chithandizo kudzera kwa anthu mwina osauka aulumali chanchani eh? kubwera madonation amabwera osiyanasiyana koma popeza kuti munthu wachimva umatha kulumikizana naye
amati connection eti eya amati bridge is a connection eti Eh. no, no bridge
pano penapake kupangana zina zake munthu utha kupsa mtima munthu ndi munthu ya okay Pa- pakupsa mtima apo momwe ukundioneramu ine ndikuoneka momwe ndikuonekeramu ndikuonekabe munthu wathanzi kwambiri Eh, wa strong ndimaweka ndimamenya exercise ndiye munthu atati munthu beni munthu inebe ndine munthu eh, sikutibe pena pake bekuti ndimalephera kulakwitsa ayi ngati zomenyana-menyana ndi anthuzi eh, pena pake be nthawi inake be timaona kuti awa wafuna mpanapano kuti tu atiko- akunditola munthu a- a- atikoke pansi
mwasika Eh, kwambiri yeah iko basi atikoke pansi Si, kuti- ah, ati- ah, nde amatinso kuti "Mm-mm, alayo nde munata munata ndeti matakuonesapo action
shuwadi nde maomaliza yeah malo- mali- tamaliza zonse nditi kuti pali pali mawu enaake amene mukufuna kumaliza mawu aine ndimangu kaya mwinanso kuboma mmene zilili kundende panopa eya sindikuti mwatenga pakhala nthawi komabe chimene mukhoza mukhoza be kuthandiza be dziko linolo Ya, ineyo- muchina chache mu chinthu cha ineyo patapezeka kuti pali anthu ena ake oti tiwaunikire nkukhala pansi za chikhalidwe cha kundende ndi mmene zimakhalira tingathe kuwaunikira nkuwawuza kuti apa pamakhala chonchi chonchi chonchi ngati mufuna kuthandiza anthu akundende muyende stepe iyi iyi iyi zinthu zimayenda choncho shuwadi Eh, kaya tili limodzi penepo Eh, kwambiri koma apa ndifuna kuti musa- musasiye kena kalikonse Kena kali. apa ndikumaliza basi tikumaliza sbig zabwinodi zikutheka amwene ezi Ba- amwene tikucheza ndi mbaleyu maona ezi Ida yaje. ngati amene anthu amene mwino mudera ife angathe kuperekera zoona eti

chabwino Eh, eh. ife uno timangopereka uthenga kwambiri onena kuti munthu ndi anaake akakuunikira akakuuza zinthu mwana umafunika uzimva Mm, nkona amanena kuti mawu akulu amakoma akatani akagonera ife timathanso ana ena ake kuona komanso pali ana ena ake mwana tisamangofulumira kumuweruza kuti a mwanayu mwakuti chimangokhala kuti basi kaspiriti kachiwanda kamene kajaka ndi pano pa momwe mmakambira muja kuti matsoka akula anthu ena ake akumidima amatha kubwera kumagwiritsa anaja zintchito zoyipa ngati ziti zimene zija anthu kungobwera kuti a mwanayu ndi osokoneza koma osadziwa kuti ndi anthu ena ake akumpanga kuti munthu akhale muchinthucho muchinthu chichi moyo ndi umene uwu momwe tikuyendera koma ine ndi mkhristu blaza mani poti ndine ndithu koma banja langa sinamange ukwati ndi madamu angawo ya koma muli ndi ana angati pati tili ndi mwana mmodzi mmodzi
wamuna mkazi wamkazi koma ndithu mtendere wabwinobwino ndithu panopa ya ife ndi anthu oti panopa timapanga timapereka chisanzo kwa anthu eni Eh, mwina mwakulu apapa olo amene amatiyang'anira ngati wamkulu amene amatiyang'anira zoyitanira maminibasiwa wakhala akufunsidwa mafunso ndi anthu ena ake kuti ayiwe zinakhala bwanji layoni mpaka nakumakhala patala ati a basi munthu amasintha ndolo ndi chisanzo chotolo muganyumube ineyo be ndimaperekedwabe chisanzolo kwa anthu olo mkulu amene amatiyang'anira ifeyo muganyu amathanso kuperekanso chisanzo kwa ineyo kwa anthu ena ake zimene zili zabwinonso izi kwambiri zabwino kuti taonani muganyumu anthu ena ake mwakuti alayoni ndi aja mmaona aja amagwira ganyu aja koma ino ndetu taoni taoni mukuziwa bwino olo mukhoza kuti wakuba uyu iwe sakubera ndi inu ya ife olo munthu kuti olo munthu afuna kuberedwa tikuona sangaberedwe
ndi othandizanso kwambiri timathandiza olo achina amene timakuuzani kuti achina mwandikumbukira aja timaamenya timalowesa kumpandako munthu ayiwe yani kumgwira kummenya timamenya kumene paja amati wakuba amagwidwanso ndi wakuba nzake ama timaziwa shuwa muli nda- nde anzanu aja anatuluka ena mmati mukamaona maziwa zizatu anthu unoti am- okay munthu chimodzimodzi kuti mundende muja ndi ndi mugeji timozere igeji manager mumpanda mumpanda muja ulo daily timati ukaja timaonana daily tizionana anthu timaziwana ambiri ndotolo pa anthu ena panopa azinzanga ena ena amabwera kunoko amadusa ena panopa amapanga za- amapempheresa eh? amatani koma alipo ena kuti gulu lanuli tiziti kuti ana sanamvebe Iya, mpakana ana pa anthu ena panopa abeno basi no amakhala ngati kuti ndika- Zingalepere.
iya basi koma Wauza- uno wekha umaona nkona pali mau onena kuti mumve bwinobwino mumtondo mumtondo mmasinjidwa cha amaikamo azimayi nkumasinja cha mphale koma mmatha kutulukamo cha mphire chimanga china cha akamachita mphire Mm. chimatha kutuluka chosata cho- kutuluka bwinobwino mumtondo muja ngati sichina bwino bwino eh, koma chimakhala chiku chikukonoleka Chiku- eh, ah, chi- chi- Nde- nde kuti chija ndi chisomo ichocho eya kusonyeza kuti pa anthu 100 tonse sitingakhale kuti tikupanga zinthu zotani zofanana